ambulasi imene mukuona kumbuyoyi ndi imene muli thupi la bambo amene wapezeka kuti anaphedwa ku nkhalango ya kaning'ina mkatikati mmenemo malingana ndi apolisi akunena kuti ana ake ndi akazi ake ichi ndi chithunzi cha mzimayi atayima ndi ana ake and mzimayi akuganiziridwa kuti adapha amuna ake mothandizidwa ndi ana ake ku mzuzu nkhaniyi ndi ya mr chirwa amene amagwira ntchito ngati gadi kapena tinene kuti wa security komanso pa part time amayendesa njinga ndeno mr chirwa ndi mayi mukuwaona pa chithunzipa anali ndithu pa banja and m'banjamo munabadwa ana 8 komano zaka zapitazi inapezeka zoti m'banja muja amakangana and mikangano yake imabwera popeza kuti allegedly abambo amaganiziridwa kuti amagulisa katundu wa m'nyumbamo wa kufamily and uh, nkhani zinakhala zikupitirira zinthu zikatere zagulisidwa amayi aja nawo mrs chirwa anangofika napo potopa ndi pamene nawonso amagulisa malo a m'banjamonso basi nawo abambo aja akuyamba nawonso kugulisa malo chifukwa chani nkhani zinapita kwa mfumu kwa mfumu zinakanika kukambidwa zapita ku polisi kenaka nkhani zija zinakalowa ku khoti a khoti anangogamula kunena kuti pomwe zafika apa bola anthu inu mungotani mungosiyana basi and uh, a khoti aja atapereka gamulo lonena kuti anthuwa apange divorce zikuganiziridwa kunena kuti amayiwo mothandizidwa ndi anawo anayamba kupanga plan yonena kuti aphe amunawo ngati anawa aphe bambo awo right so amayiwa mothandizidwa ndi anawo anapeza munthu wadera and ndithu amayiwa mrs chirwa anampanga promise munthu wadera uja kunena kuti akawathandiza kupha amuna awo munthu uja azalandira 10 million kwacha ndipo zinthuzi zinachitikadi pa 10 september 2025 mr chirwa mwachizolowezi apita kukayendesa njinga anakumana ndi munthu wachiwembu uja and munthu wachiwembu uja kwa- kuwatenga kutengedwa ndi mr chirwa ngati kuti akasiya pena pake ndikuwapanga chiwembu mr chirwa aja mr chirwa osatani osabwerera ku nyumba kwawo basi khalekhaleni mpamene anthu amazapeza thupi ndithu loti layamba kuonongeka ku kaning'ina forest ndi pameneno apolisi amayamba kafukufuku wawo e, ndi pamene amamanga mai chirwa ndi ana awo awiri komanso ndi munthu suspect wina mukumuonayi pomuganizira kuti iyeyi ndi amene anatani anapha ndithu malemu mr chirwa eyetu nkhani zake ndalama nkhani zake ndithu sichinanso ndalama dyera mpaka kupha munthu chifukwa cha ndalama kupha bambo kupha amunawo nkhani yake ndalama so guys i'll keep you updated anthuwa akalowa ku khoti and up until kuti tione kuti judgment yawo izakhala yotani inuyo mukhale ndi tsiku lopambana until the next one bye
ambulasi imene mukuona kumbuyoyi ndi imene muli thupi la bambo amene wapezeka kuti anaphedwa ku nkhalango ya kaning'ina mkatikati mmenemo malingana ndi apolisi akunena kuti ana ake ndi akazi ake ndi amene anapanga plot yopha bambo amenewa tukamba pano afukula thupi limeneli ndipo apeza kuti thupi likwa lokha komanso muna ziwalo zina zili kwa zokha nde azichita collect kuika mu khofini khofini yake ili mmenemu kuti akayikenso akachite mwambo wa maliro mmene zimakhalira sam kalimira kuchokera kuno ku mzuzu chimwemwe maseko ndi amene amajambula ambulasi imene mukuona kumbuyoyi ndi imene muli thupi la bambo amene wapezeka kuti anaphedwa ku nkhalango ya kaning'ina mkatikati mmenemo malingana ndi apolisi akunena kuti ana ake ndi akazi ake ndi amene anapanga plot yopha bambo amenewa tukamba pano afukula thupi limeneli ndipo apeza kuti thupi likwa lokha komanso muna ah, ah, ziwalo zina zili kwa zokha nde azichita collect kuika mu khofini khofini yake ili mmenemu kuti akayikenso akachite mwambo wa maliro mmene zimakhalira sam kalimira kuchokera kuno ku mzuzu chimwemwe maseko ndi amene amajambula